Um, my people, I greet you now. Well, well, I salute you now very well. Um, I beg, I won't beg all my people, all my fans will not be Igbo speaking people. May they bear with me because this particular episode now for Igbo I go give them because I won't give message to my people. Okay, uh, everybody, my person, I love all of you, but I beg, make una just excuse me um, after now i go go back to the normal pidgin wey we dey speak no be so we go dey yarn as we dey take yarn before una hear abeg ah so um, ụmụnne m ekenekwa m unu biko nke onye chi ya zere ee a na-ekele unu ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ ga-adịrị anyị mma n'eke orie afọ na nkwọ ọ ga-adịrị anyị n'ụtụtụ dịrị anyị n'ehihie dịrị anyị n'abalị biko igbo onye ọbụla na-eme nke ezigbo ya gara ya onye na-etinye aka n'ajọ ihe ajọ ihe bịakwute ya onye nara igbo nke ya nke ya ga-efu onye onye igbo enye onye ahụ ga-enweta mmaji kwuru mmaji okwecha anyị n'ụzọ ọ ga-agbazi n'ike otu aka ọ dị ndewo biko ụmụ nwanne m asị m ka m tinye ọnụ n'okwu nke a nke a kpụ n'ọnụ ugbu a eh, ị ma nke a oke oke ekeresimesi nke 2025 na ha akpụdebe nso n'ike n'ike a na-akwado na-akwado ya dịka ndị Igbo si akwado ọtụtụ ndị mmadụ na-akwado ịnata n'ụlọ bịa gbaa nya bụ ekeresimesi mana nsogbu anyị nwere bụ na ndị niile na eh, bụ ndị nwere em, ụzọ e si akpata ego bụ nke ụgbọala ma nke ndị ụgbọelu bụcha ụmụ igbo ụmụ nwanne anyị anaghị ekwe ka ibe ha nata a na-akwado ka a na-achọ ka ndị mmadụ gara ha ohi wee jee zute ego a ga-eji wee gbaa ụgbọelu ma ọ gbaa moto nata Ee, unu mara na na kịta ndị ntọ juru n'ụzọ ọ na-ahịazị ndị mmadụ ahụ ịgba moto maka na ụzọ adịghị mma na ndị ntọ juziri ebe niile were eh, ọkọlọtọ ha ji eh, ọjọgọrọ ha ji a- a- egbu eh, eh, a ji akpụta ndị mmadụ Eh, ihe a jizọs kwuru fishers of men ọ ihe ha wụzi ha were ọjọgọrọ ha ahụ tụọ na main road ebe ọbụla ọ dara waa ndị ọbụla dị ebe ahụ e kpokọrọ ha naa ego n'isi ha ofu ofu Eh, mana ọ gaghị erere ha chineke nna ga-emekwa nke o ji bụ chineke na-azọkwa ụmụ igbo mana onye a na-azọ na-azọ onwe ya dịka igbo si atụ n'inu onye a na-azọ na-azọ onwe ya ọ gịnị ka ndị ụmụ Igbo na-eme inyere ibe ha aka inyere ụmụ nwanne ha aka ịhụ na ya bụ ekeresimesi na e mere ọfụma ama m na obodo dị iche iche na ọ na-abụ ekeresimesi ruo otu a e butuo ihe onye niile ọnụ a na-egbu ihe niile na mgbuka mgbuka mgbuka ka ndị mmadụ nwere ike gbanwuo ekeresimesi mana ọ wụghị otu ahụ n'ala Igbo nke anyị dị iche chetakwa na onye nke ya dị iche na ajọ afa ka ọ bụ nke m dị iche bụ ajọ aha mana nke igbo na-adị iche a na-agba ekeresimesi mgbe ahụ ka ndị igbo ji amịpụta mma ha n'ọbọ ka ha were gbuo gbute nke ọbụla ha ga-egbute ọ chara acha a sị gbute ọ chaghị acha a sị gbute ihe a ma bụ gị were nweta ego a kpachaa ego ahụ igbo a ga-eji ya mee gịnị nke anyị kpatara akpata kee ihe anyị ji ya mee ya ka m ji wee wepụta ohere a ka m na m wee rụtụ aka n'ụmụ ụfọdụ ụfọdụ ihe ndị ndị be anyị na-eme ọtụtụ ndị nwekwara agba na soshal midia etinyekwa na ya bụ okwu ọnụ ndị dịka eh, Anyidon em, Anyidon emeela ihe dịka vidiyo naabọ gbasara ya bụ ihe ndị igbo na-eme onwe ha m ga-akpọbirikwa ụfọdụ n'ime ya n'ebe a mgbe m kwutere ihe ọ rụtụrụ aka em mmadụ dịka Ami Passion etinyekwa ọnụ na ya bụ okwu ee iji na-ayọ igbo ka igbo weneta aka ee mana nke ka njọ bụ na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị anyị na-ayọ biko ahụ anọdị na soshal midia ha anaghị anụ ihe anyị na-asụ ndị nke nọkwa na-anụ agbachie ntị ọ ya ka m ji ewepụta nke anụnwa aga m ekwu gbasara ee ndị nwere em, aka ọrụ ụgbọelu ndị ji ụgbọ- ụgbọelu akpata ego ee karịa na vidiyo anụnwa karịa ndị ji ụgbọala maka na ndị niile ji ụgbọala akpata ego ụfọdụ n'ime ha agaghị akwụ- ụfọdụ n'ime ha nọ na soshal midia ee ebe a mụ na gị na-ekwu ugbu a ha nọ na paakị ee na na-achọ ndị ha ga-egbuchite ndị ha ga-aja gbuta so em, ọ nya bụ ihe mere na anyị ga m ga-etinye ọnụ karịa na ihe gbasara eh, ịgba ụgbọelu bikonu ụmụnne m em, a sị na ebe a na-agwọ eh, ọya odo anya anaghị eji ihe ose etinye ebe ahụ ya bụ na aga m a- a- akpọ afa aga m akpọ afa aga m akpọ afa yọọ ndị mmadụ ayịyọ ee ehe bụ ndị igbo ji eje mba mmadụ dịka Allen Onyema bụ onye nwere ụgbọelu Air Peace mmadụ dịka Obiora okonkwo nwere nke united eh, nigeria airline ana m ayọ unu biko unu mara ihe unu ga-eme ka unu budata ụgbọ- ụgbọ- a- ọ- ihe na ụgbọelu ka ọ gbadata ala ya mee ya maka anweghị ihe m hụrụ ahụghị m ihe ọbụla mere ya bụ eh, ihe na ụgbọelu eh, eh, ego a na-akwụ n'ụgbọelu ga-eji karịa karịa ọkara karịa nke a na-akwụ ebe niile ihe m na-akọwa gị ugbu a bụ na ọ ga-akara gị mfe isi abuja gawa Abuja, eh, gawa Lagos karịa na isi abuja gawa ala igbo ee isi ala igbo bịa abuja ugbu a nọ na 100 and, eh, ebe 138,000 naira ee o dipendekwara na ụgbọelu nke i so na ụbọchị i ji aga ya ụfọdụ ụgbọelu sef na-agbacha na ị gaghịdị enweta ụgbọelu tata nke echi ọ bụrụ na ị kwado ime njem ị ma na ị ga-ewepụta ihe dịka otu izu otu izu wee chọwa tiketi maka e gochana tiketi niile mana ị nwacha anwazi nweta ya ọ bụrụ na i si ala Igbo na-abịa ha nwere ike ịna gị ihe dịka 138,000 or 150,000 ruo ebe 150,000 mana ọ bụzi na i sizi Abuja ka ị naba be anyị tọrọ atọ ịtọrọ atọ nke gosiri m na United Airline ụbọchị a bụ na Tuesday ka ọ bụ tata dị ịna ana Igbo eruona ihe dịka 500,000 naira ọ nọ ebe 499 point something so ọ fọrọ gịnị ka o ruo 500 ọ 500 bụ onye na-achọ ịna be ha je gbaa kere- ekeresimesi United Airline Obiọra Okonkwo o ziri ezi ị ga-asị na ị maha nke a ee ị just nọ balance a na-arụ ọrụ na- na-ekpote ego ịma- ị maha ebe ego si abịa ọkwa na ọbara ụmụnne gị bụ ihe ahụ ụmụ nwanne gị na-agba na-agba mbọ bụ ihe ahụ otu ya ka ọ dịkwa eh, Allen Allen Onyema Allen Onyema Allen Onyema ọ ezigbo nwa afọ Naijiria ka a maara mana ama m ka ị bụ ezigbo nwa afọ Igbo ezigbo nwa afọ Naijiria maka ọ kpọtụ n'obodo oyibo ị na-ejekwa were ụgbọelu gị jee bute ndị mmadụ n'efu e tuo gị aha ee nwa afọ Naijiria ga-eturu ugo nata mana ụmụnne gị gbawazia krismas ga-anawa ha agbata agbata almost 400,000 naira ma ọ bụ na ọ gafebeghị ya ma ọ bụ na ị ga-enweta Air Peace ị ga-eji si ebe a bụ Abuja gawa ala Igbo n'ihe njem na-erughị otu awa ọ ọ karịcha ya bụrụ otu awa ọ ka ọ kacha tee aka ije Ab- eh, isi Abuja gawa eh, gawa Lagos ihe a bụ one- one and a half hours ka ị ga-eji si Abuja gawa Lagos mana ihe ị ga-agba na ya bụkwa ebe 100 and something thousand naira kedụzi ihe kpatara ịna ana Igbo ga-eji bụrụ nsogbu ọ gịnị ka Igbo mere ọ gịnị ka Igbo mere onwe ha e kwuo na e kwuo na a sị na ọ tax kedụ ndị na-ana ya bụ tax ndị ahụ na-ana tax ọ ndị Abuja na-ana tax ha anaghị ana ya ndị be ha i jewe obodo ọzọ i jewe ugwu Awụsa flight agbadata mana i jewezie ana Igbo ọ rịa isi ana Igbo na-apụta ọ gbadata mgbe ị pụtaziri apụta a sị na ị gaghị ana ịtọkịrị gị ịtọkịrị n'ụzọ ọ dị na mma otu ahụ ụmụnne m biko eji m vidiyo ayọ ayọ Allen Onyema na ya na eh, eh, Obiọra Okonkwo na-ayọkwa Enugu nke e meghere ụbọchị anyị nche onye ọbụla na-aṅụrị na e nyere anyị airline e meghere n'ofu airline n'Enugu na ọ ga-enyere anyị aka ihe niile ga-agbadata ana m ayọ unu biko ihe a na-agba okiri ekeresimesi Enugu steeti gọvanọ Peter Mbah ị mara ihe ga-eme ka e wedata ya bụ ihe maka na nke a nakwa ekwu tata krismas erubekwe ọkwanụ mgbe o ruru ebe 18 19 mgbe ahụ ka anyị ga-ejizi mara ihe ekwe na-akụ na-agwa gị eziokwu o nwere ike irute otu nde igote ofu tiketi ị ga-eji were naa ana Igbo mgbe ahụ maka ndị mmadụ nọ nọ- nọ- nọ- ọ- ọ- na-agba ọsọ agba agba ọsọ ndị ntọ ndị ntọ chee kwụ kwụ akwụ jiri ọjọgọrọ ha kwụrụ n'ụzọ na-eche ka ha tụọ onye ọbụla atụtara wuo akpọrọ ya je nara ya ego enwere ike mgbe ahụ akpọọ ọbụna nwanne gị ị ga- ọ ga-akara mma ije kwụọ ransom n'isi onye ahụ karịa na i wedetara flight ego flight ọ dị mma otu ahụ biko anyị na-ayọ unu biko unu wedata aka wepụnụ aka enwe n'ofe unu emezina ihe ahụ ndị na ndị na-enwekwara ụgbọala na- na-agba agba n'okporo biko nu biko nu o tego nke unu bidoro ọ bụghị ihe tata mgbe ọbụla zi krismas ruru ka eji egbu ozu egbuchekwanụ ya bụ ozu ebee ka eji egbuje o chenjiri anyị igbo ọ gbanwere ihe ọ gbanwere na ndụ anyị ụfọdụ niile nwekwa ndị ahụ anyị maara ama na- ha ncha anwụchagokwa ekene dịrị chukwu ebee ka ọ nọ ee amaghịzi m ebe ndị nke ọzọ nọ amaghị m ka ha ka nọ n'elu ebe anụ a ka ha nọ ha gafee n'ofesi ndị mmụọ ebe ọ bụla ha nọ anyị na-ayọ unu biko unu wedetara wedetara ụmụ igbo wedetaranụ ụmụ igbo ego eji agba moto ka ha wee nwee ike naruo be ha ana m ayọ unu biko ee unu emezi ụdị ihe ahụ ndị agboro gwanụ ndị agboro dị na paakị ha emezi ihe ha na-eme a ga-ana gị na paakị ije na paakị otu a ka a ga-esi ọ bụkwa na a naa gị ego ahụ bụ na ma apịkọ ha pịkọgide pịkọdo ndị mmadụ pịkọdo ndị mmadụ buru ngwongwo bujuo ebe niile na-aba sọsọ mba nkwanye ugwu adịghị na nke ahụ nke ahụ bụ no man business o nwerọ onye ọ gbasara ihe ihe ọ bụla emetere igbo ewere ya mee ha unu kpachaanụ anya nọ kpachaanụ anya nọ ndị igbo kpachaanụ anya ọkwa na anyị nwa na-eme onwe anyị na nke a onye ugwu ndị ugwu nwe ha ọ ndị ugwu na-eme ya ka ọ ndị ndị ndị ndị ndị yoruba ọ ha nwe airline ndị ahụ ọ ha na-eme nwe ụgbọala ndị ahụ biko nu atụọrọ ọmara ya mara atụkwanụ ofeke ofeke ya fere isi tinye n'ọfịa aga m akpọ anyị dede em anyi anyi don ka ọ tụpịarakwa unu ya maka na ọ igbo ka o ji sụọ nke ya ya bụ ọ ga-abanye n'ime vidiyo anyị na-eme ka ọ bịa tụpenyekwa unu azụ na ụmụ ihe ndị ọzọ ọ kpatụchakwara aka bụ nke m enweghị ike itinyenwu ọnụ ebe a ndewonu
Eh, ndị be anyị ekene m ụnụ ọ ka bụ anyi don onye ịchaka ochie ee eh, m ga-arush this vidio maka ama na ọ ga-ete aka last time eme m vidio about ọnọdụ anyị na naijiria ka obodo a si kpọọ anyị asị ee eh, na ka esi wee dọlụ anyị n'agha wee na-afụ anyị ka ndị adọlụ n'agha na ọ nya mere eji eme anyị ihe a na-eme na anyị nwa amarọ wee kwusịa ya ụfọdụ ghọtara ya many people na-ajụkwa ajụjụ kee way forward way forward aga m agwa gị number one information ka anyị enwerọ n'anị Igbo and because na anyị enwerọ information enwekwọ ebe anyị ji iru eje enwerọ ebe anyị ji azụ eje anyị ga na-agbagharị agbagharị ka mkpụrụ amụ maka na anyị enwerọ information no matter how your age if you are not well informed ị bụ ị bụ okpokolo ife number one ka m jụzie gị hmm, gọọmenti anyị tiri na south east a kee ọlụ fa since e ji nụsị ọgụ Biafra kee ọlụ fa kee ife fa na-alụ since e ji wee nụsị ọgụ wee move on kee ọlụ fa na-alụ na south east allocation si na federal gọọmenti wee na-abịa na south east enwekwa ụbọsị ị nụ kepụkepụ na gọọmenti ka fa si hate anyị ka fa si kpọ anyị asị na fa jidewe allocation na-abịa in any south eastern states none now those allocation kee ife fa ji eme jụkene onwe gị ajụjụ a any gọọmenti bata nụ ọ rụọ iro after four years o mebie ọ waba ọ lụọ ilo ụfọdụ rụsi ilo without gutter ụfọdụ rụrụ iro ofe duwa ha eduwa asphalt alụọ ya na-aghalị ya fa ji ya na-eme na-ebube ego any gọọmenti bata nụ o were ya mee campaign rụọ nke ga-anọ how many years ọ wa o mebie so ilo ka a na-alụlụ anyị since e ji nụsị ọgụ Biafra till today and ọ bụrọ ndị Abuja na-alụ ọlụ ahụ ọ nwanne gị nwanne gị mụ na gị na agbata obi anyị ee ụmụnne anyị wụ ndị nọsị na those gọọmenti and ọ ha na-eme ya ọ bụrọ ndị Abuja enwerọ ihe a na-alụlụ anyị nothing nothing agbabala anyị aka were anyị na-egwuri egwuregwu ị chọọ ijide onye ọ bụ o mee gị ka ị mara na a na-ehate gị ehate gị ewee chee na Abuja ka ihe na-eme gị si ihe na-eme gị esighi Abuja ọ nọ anyị n'ime here our problem here would, would be very very big karịa nke na outside yes m kwuru ya mụ na gị naabọ amarọ ihe anyị needịrị n'aka gọọmenti amarọ ihe gọọmenti kwesịrị inye anyị anyị amarọ ihe gọọmenti na-ada enye anyị anyị amarọ ihe anyị na-emisi from gọọmenti enwerọ ihe anyị ma anyị just know like this onye mere onye tie street light ụmụ ya bịa goria ee na ị dị anyị mma mbombo nothing anyị bụ business people onye nwere mana business people ka anyị bụ kee ihe gọọmenti na-eme in order to partner with investors and business people juru na anyị in order to have a stable economy create job and infrastructures companies industries that can take

a ga-employ gị ka ị rụọ you don't create any job so they are now trying to tell you that na ị gụsịa akwụkwọ i je chọọ na obi gị lee mee visa ị dị lucky i jewe ebe ị eje rụọ ọrụ they don't create any job no job opportunity they will give you scholarship e nye gị unu agụ akwụkwọ for free ka unu pụta bịa buru laptop mebe yahoo mebe hookup mebe kidnapping mebe fraudster mebe agboro hmm? banditry ọ ive va na fọm unu fa ji unu egwuri egwuregwu that is the only thing gwakene m one south eastern state one just one south eastern state

ọ bụrụ nwaanyị either na ọ na-ala nde mmadụ na laịn ya ọga ya na-ala ya in order ka ị increase ya salary ya or ka ị na-eteki care of her because ị ma na salary ya cannot take care of her or na ọ na-eme hook up because of what what can 25,000, 30,000, 40,000, 60, 70,000, 100,000 do for somebody in this economy? Nothing.

pentiere gị hospital they can't use that hospital themselves they dare not use that hospital themselves yeah? a na-emezi anọ nọ nọ nọ ndị na-arụ ọrụ civil servant a kwụọ ha 3 months e jide ha 7 months this is what they are doing ị na-ete nzu Then when people take up to crime, they will set up a group of boys sị na fa ga-acombat crime bula egbe bii ha na-akwụ ha 70,000 na 100,000 onye i bula egbe bii na-akwụ ya 70,000 na 100,000 ọrụ ori ka i diili ye kedu ife 70,000 na 100,000 ga-emeli ya onye bu egbe nne ya na-aya ahụ nwunye ya na-aya ahụ nwa ya na-anyụ anyụ na-agbọ agbọ akwụba ụgwọ school akwụba ụgwọ transportation akwụba ụgwọ house rent akwụba ụgwọ feeding akwụba ụgwọ NEPA akwụba ụgwọ light akwụba ụgwọ anything recharge card anything ka ọ fọzi akwa a ya-eyi n'arụ 100,000 ka ị na-akwụ ya o bula egbe ọrụ ori ka ị na-edi ya

the government cannot do this and we are crying na Nigeria mere anyị gịnị i bulusizie egbe biisi ụmụnna anyị anyị na-egbusisi onwe anyị ị pụta sị na we are bad while you are you are the center of it all ọ gịnwa bụ ive na ive na mana ndị be anyị amarọ ihe na-eme since eji ekwu Tinubu na push bill ka e nwee regional policing ndị be anyị enwego meeting va melụ ka e create one security outfit ga-ejide the whole south eastern state so that e zuo oli n'abia state anambra amalụ onye ọ na-amalụ achụba onye oli na anambra enwudie na enugwu ma onwudie na ebonyi enwe one security network that we sharing information together a na-agba gbakọsị ọnụ asị ụmụnne anyị bụ anyị bụdo ụmụnne n'eziokwu enwego nke e create enwego nke nke nọ in process nothing at least to the best of my knowledge for now nothing what are our government doing ụmụnne anyị nke abụrụkwa ndị awụsa ma ndị yoruba ọkụ ụmụnne anyị ka anyị na-aya what are they doing since eji ekwu bandits etakego over what kedu ihe gọọmenti megoro in order to secure our bushes enwego ụbọsị nọkata ịnụ na na na-awagharị n'ime ọfịa n'ime ọfịa na enwere ndị ejide na enwere ndị ejide nothing ihe anyị na-eche bụ ka ha strike ya ka a sị na agbaziri agbara ụfọdụ ndị mmadụ before ha bịazie ee eh, we swing into action ihe anyị nọ na ya and ọ ụmụ ihe ndị a ka ị na-eme na-eme expect ka a na-akwụ tax ka a na-akwụ vat ka ị na-egenerate revenue what are the government doing kwụsị na ịrụrụ anyị iro kwụsị na itiri anyị street light na ọ bụrọ ihe anyị bịalụ have a plan to develop south east find a way to connect the whole southeast with a train station.

na-achọ ọrụ biri ebiri na-arụ because ebe a ka a na-enweta ọrụ na-akwụ ụgwọ then anyị nwa nọzi here every job eh, ga-anọ here ga-ebu ụzọ wegolu ndị be anyị like 70 percent before ndị ọzọ hmm? ndị be anyị because ịchọwa ndị dị competent ị ga-afụkwa ya na ndị be anyị maka na anyị nwere ọgụ isi and na gọọmenti abatago so jobs are protected laws are working things a na-agala onwe ya and mgbe ndị ọzọ si from the other regions bịara na this region bịa bili ebili na-akwụ ụgwọ ụlọ ụfọdụ egowe property ụfọdụ eme investment ụfọdụ set up business because na ebe a ka ọ na-azụ mgbe ahụ ịma na-ayọzi gọọmenti for seaport because ha ga-afụ na here is generating revenues for them and na Nigerians are living here comfortably they will do it ọ bụrọ na va like ị va ga-eme for Nigerians that are here they will give you seaports to make sure that the revenue here is generating will keep in com coming we have everything you need ka m na-ekwugodu okwu nke a kịta na Ibeto seaport is working in Port Harcourt ka a fụzie onye ga-enye excuse mana ndị be anyị amarọ maka na anyị amarọ ọnọdụ anyị nọ n'ime naijiria onye melụ ije na Amuwo Odofin na Ago na Festac ife ndị be anyị were interlocking machaa n'ilo street mana be anyị ebe a onye a ga-anọrọ na-eche gọọmenti ama na ọya adịla mana iji agba interlocking na be onye ọzọ nke a bụgoro nke ngo na egwu ndị egwu a na-apụta ọ na-apụta disemba a ga-agbụ ya agba igbo na ofeke mgbe ị nụrụ ya ka ị aghọta so mara ihe ị kwesịrị before ị chọbago ndị ilo jidego ndị nọ n'ụlọ here ndị anyị tinyere na gọọmenti ka ife fa na-alụ if they can't come together and work together to make south east great then ị ma na onye awụsa abụrọ your problem onye yoruba your problem ha nwa ka a ga-ehold to ransom until they do the needful marụgonụ ihe ị kwesịrị ịma first information is very important as ndị Igbo make sure you keep sharing information ka people mara ọnọdụ anyị nọ n'ime ya so that infrastructure fa bụ ejesi afa ga-akwụsị ya na gbalagbala fee oke ọ bụlụ ala it's some way forward this is only but one nke anyị echi ata ka m gwa unu okwu daalụnụ